Kana Nkporo kana ọ maka ndị a chọrọ ọfilini ụwa na-agbara politics Ude Oko onye Elughu asaga m nara achọ ịjụtụ Elughu ajụjụ ndị a ife Ude Oko melara wa o nwere ala m ji butụta ụka mbụ ọnụ Ude Oko o melara ndị a ngịnị ndị a onye Elughu anyị bịala ha na bụ onye kalara oke mmadụ ra abalara Elughu ezi uru as a result of ibe Ude Oko yere agharịrị ya aka ruo eh, government or politics ọ ife m nara achọ ịjụtụ ọ dị mmadụ ole ọ na ozugbo Nkporo atụ vote a but ọ bụrụ onye ndị anyị n'ọrụ nwesalara ọrụ ime ya dị 170 bụ wa ndị Etitiama hapụ ndị bụ wa bụ mmadụ ole wa efe ego lifara akwụ mmadụ 70 ọ mmadụ ole wa ime bụ ndara kwuru 100,000 ọ ya bụ ife ọ bụ anyị sa mgbarịrị alị ka over 20 years ọ ya ife that is ọ ya ife mmadụ nwere ike ịgbarara achọ igbu onwe ya onye ra achọ ihe ọ gbaghara Elughu ka anyị bọpụ ọsọ because ma o juga mee ya aka m afụ ife Ude Oko mere Nkporo ụzọ o tere from eh, Abiriba junction rusi Etitiama how many kilometers of what quality of ties bifete ya ife Ude Oko mere bụ o ji ali ndị Nkporo nrụrịarịa hotel Ude Oko ji ali ndị Nkporo nrụrịarịa hotel kuchinkata ezumale hara akpa ha eti ihe ọnụ yọrọ achọ ha oyi asaghị ahịa ghara ịlụ ọgụ anyị ndị ntabịa na ha kụrụ ọkụla nrụwuo hotel ezi ife ọ na-emere anyị bụ ịrụ hotel Nkporo nwantị eyibu obi ọnọ nwa ụlọ ehutu ife ilibe akwa ya kpọọ ya oku kpọọ ya oku mefu kpọọ ya sị kwaghị ọnọrọ ibu ude oko eto abụ eso ọfụrụ akpọrọ akpọrọ banye ime ụlọ ara ekperita almost trying to make all our girls vulnerable ọ ya bụ uru anyị anyị risaga as in ee ee ee ee ee vote a ra-atụ ude oko ọ ya bụ ezigbote ife ọfụrụ na-emere ndị nkporo ụzọ adịghị nkporo nkporo aka enwenụghụ ụzọ ụmụ efe ala jitara aka bụnụghụ ụzọ nwa nke ka bụ ụzọ ebe ahụ na bụ nwa ọka adịghị elughu ndị elughu asụsịla afụ but mụ ebe ha fili emela ahịa ụzọ a afụ ụzọ ebe ahụ ibe nkporo megala politics ruo and ndị nwela onye ha le ude oko epe e, government over the years arụ nọ n'afọ ole ya eme influence egwuru efela e, e, transformer tuo ozugbo nkporo ma emeghị ntameghi ma ọhụụ aka na akụpụ ya aka ya eme influence mee persuade egwuru electricity dọbasara ozugbo nkporo nkporo nwe ọkụ ma lagha ata nnede ọ ife ife- that is nke ude oko that is ọsụ ha esụ anyị ragha ragha instead of anyị na-erisa ya uru anyị nọga afụkwụ ife anya mmiri ekwa ife ichi obi eka onye dịlabakwa ụlọ ya gwere anya olu na-arahụ ụra

mkpa mbụ onye ọbụla kwalasa kwụọ ịgbara ude oko rachị ya elughu asaga enweghị uru ude oko bagara mmadụ ndị ọ m fili na ọ bagara uru ekeke ya rufufu ileba anya ga-amara ya ọkabagama gburugburu ọnụ ife ọ bara akpa ndị elughu wara eso ịta afọ ọnụ tọnụ ndị elughu mmefa ude oko sị kwa ọ bụ ya hụ ya ọ bụrụ mantelu a na-akpanụ ha bụrụ emeta ha bụrụ emeta unu bụ n'oke olu ha mere unu referendum ha eme ndị eze sign na ndị ECD sign na gị kwoyi eme ya ka ọ ratara gị gị sịkwa ihe kwukwara sangbabara alajita asign ha lanara efe asign abịakwa ibe ndị eze onye bụ eze ya okpugharịkwa maka abụọ ọgọ rụtara oche si bụ mmụọ si n'ụmụ bụ oke ya mmụọ ji n'ụlọ ime ọ ma onye olu a jikwa akpaịtọrọ enyi ya ude oko ma bụ na enyi esoki mba ọ ma soki mba jikwa akpaịrị ude oko ọ bịa n'ụwa na akụ mmadụ efe adọ onye a ya oturu Etitiama adụghị ya sị ya efe a Nkporo sịla ọ bụ turn ndị Elu chetutuba ọ bụrụ wa metawo ka ha anyị chetutuba ba ha anyị chekụ iwa kpara uro ha anyị jeri ọtọwa sịwa efe a bụrụ na metawo ka anyị dịlega anya sa mgbe dị ruo mgbe dị nne iwe meghị ya wafikọtawa ha mba gburugburu ọla gbara aga abụ mmanụ ndị Nkporo godo ya gwawara akpa onye ọbụghị ọkwa n'obe enyi gị ịfụnakwa na ha afụ so ọba enyi gị abanye na gọọmenti ọrị ọ nọ 20 something years ọchịchị gba ya gburu ọkpụrụkpọ ndị anyị fomelara gị ndị ebe nọla na asụ oke enyi gị ọrị nọ mgbọrị nọ nọrọ abụọ bụrụ gị eme ya ya ọrịa erinu ya bụrụ enyi n'ụlọ egbo itara mkpa ndị anyị bodo gị na ndị anyị isi enyi ọrị enyi arụ anyị Ude Oko enweghị ife ọ na-emezi mmadụ bank adịghị Nkporo Ude Oko lụọ Nkporo chọrọ ịbanye bank oge kwara Abiriba ọya o je Ohafia bank nọ ya gbuo Ohafia ebe a some of them are more than 15 years adịghị ejisie ya mkpata okwu ndị dum anyị na-edu gọọmenti ma Ude Oko abụkwa ha onye nke ya kata ọjọọ ọ maghị bank adịghị Nkporo ndị ahụ ife meeni o ji kwụsị bank aka adịghị Nkporo rusi ugbu a ndị a skuulu Nkporo ụmụ Nkporo ụmụ one single school ndị ife eji amụsị ife areji ala areji ụlọ akwụkwọ ọrị central school dị mgbe ọrị Nkporo ka nwe Nkporo olu anyị nwere ndị ife gọọmenti enwere nwa Ude Oko ọrị ọra bụkwa ha ịrụ arụrụ ala na ndị ife ala na ama nke ndị Etitiama arụgharị ya gbọrọ edu ndị mma kụtụrụ wa awa eje nwa bụa ọ ife ọ bụ e gwere akpa rice fee ka wee zugo dịrị ka dịrị ka onye nanị akpa emelara wa ha ya bụ na efere abara abịa atụ vootu ọrị aṅụma mmiri aṅụma anwụ anyanwụ ara ya du igbo line ra atụ vootu ọrị lege mụrụ for four years fa bụ unu aka m chọpụtago onye a dị obi ọjọọ obi ọ dịrị azụ onweghị ife emegatara na ya ọbara mara uru ghara achọ ha oje gọvanọ atụrụ bụ na ha ọkpọ ọkpa anyị ndị na welele o ji eje gọvanọ ọrị onweghị bụ oge oge ego onweghị ojọọ ha nye ndị nta nwekwa interest onweghị na o ji ejọọ maka eh, eh, oge rula mgbe kwesịrị ya nara eme ha ndị ifere ghọsa ihe nkata nwoke ara ga-abụ zara anyị ada ọ bụ nweta na were igiri anyị apaghị egbe mụ apaghị mma anyị ndị bụkọ ikiri anyị bụgurukọ anyị ndị para egbe ọ mma ọ diplomat ọ naghị eje oje akpọ ọbụghị kama Ọbasị lụọ m oje akpụ that is if ọ bụ ọbụghị kama Ọbasị mụ m oge ghọ m ghoro ọnụ ghere akpa ya ọnụnụ kparị ibe ya ọya ife duma mmega oge ghọ ọ sụtara ndị ife afọ ike egụ ọfịa na eriri egwu ọfịa na-eri nke ofufe ọma ọ bụghị lara eji that is ọ bụghị le mmadụ eji adị adị Egwuofia ga-eri asịghị m that is in fact I am not stopping his political ambitions ya o jee senate even nwere ike tụere ya ya o jee house of reps ya o represent Abia North but ọ naghị achị Abia State ee ka ọ naghị achị ya eri izu ahụ anyị na-agbara ya fim anyị egwusa fim banye agha ekpere ele atọ maka ifere akarị akarị erizu ọhụ anyị apara fim anyị awaghị ndị fara elere izu eke bụ ọfịa even enweghịrị gọvanọ ọba anagara egwepsa egwepsa because anyị na-agbara ya fim ya mara onye ọ bụ mana ihe ojebekwa ha eji aka ya egbu onwe ya that is na ọ ga-aduga wa sị ya metụrụ onwe ya tii gworo poison pịarị ya nsi pịarị ya nwụrụ o nweghị bụ oge ya ọra bụkwa onwe ya nsi onye sị ya ra enye ọbalị mmadụ dịgataga emegharị eme mmadụ dịgataga obi ọjọọ ya ọ dịfọrọ ya ọlịghị mmadụ adị adị para egbe paakị eghere gọọmenti eme rakwa echetu isi ogo na-emetụ na ha gbawa gbawa wabụ ele ọwabụ mgbada ọwa egbughị iwu ifu wabụ ma ndị ọha pa egburu egbe ọhụ mụ na-eje ndịkwa ya gbuo ya egbe ọhụ ee eh? that is you are not only cursing your generations you are cursing your third generations and ma unu ejeghị pa ihe egbe ọhụ panyekwa ya egbe ọhụ ma onye iberibe ọhụ enweghị ife o megara unu ya bụrụ ife na-ete ukwu n'ezi ọhụ mkpụrụ ọhụ unu ya bụrụ ezi ife ọma na ọ na-emere unu ma unu ejeghị panyekwa ya egbe ọhụ unu egwere egbe ọhụ gbuo onwe unu izu adịghị anya mark my word izu adịghị anya unu egwere egbe ọhụ ra agbata onwe unu n'etiti ama ọhụ mkpụrụ nta ibe na-etu ndị ife egbe wee do ogboro ha rakwa m ife nwe karịa nara m eche ha ọpụta ha gbata egbe ọnụ alọtara osisi ama iri iche bụ ife agba ndị fere ese sọsọ egbe ara agba mmadụ ibe wa agba nwanne wa abụghị